arajo bɛnde mankan na nin waati in na foli ni waleɲumandɔn o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ntɛnɛn o ntɛnɛn nɛgɛ ɲɛ mugan fo nɛgɛ ɲɛ mugan ni fila kɛnɛ min bɛ sigi jabaru masa ye bi ta don an gɛrɛjɛgɛ la tun an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ko ala ni barika da ni k'a tando bi fana minnu kɔ ɲɛnamaya la an ka dugawu do u ye ala k'u darɔ suma u y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ sanni saya don cɛ aw ka da la k'a fɔ banabaatɔw an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya kɛ u ye ala ka degun wuli ka bɔ degunbaatɔ bɛɛ lajɛlen kan an minnu bɛ arajo bɛnde la yan ka baara kɛ aw ye ɲɛmaa kɛ mɛ ka koɲaw kɔlɔsi burama bama ale faralen b'u kan an maa saba bɛ kumaso kɔnɔ ka baara kɛ aw ye nɛgɛw juru cɔrilen bɛ musa diko fɛ balasige anw maa fila de bɛ kuma baranu na karim sanogo ani udu tarawele udu tarawele bi ye kɛnɛ dɔ sigi don ye kosɛbɛ an bɛ ala barika da o ka kan bi baro aha an bɛna fɔ lamɛnbaaw ye ko baro kura don kosɛbɛ sabu an bɛ san tan ni kɔ jana aha kɛnɛw bɛ sigi kosɛbɛ nka fɛn dɔ bɛ yen an ma da don o la ka ye fɔlɔ ayiwa bi o de bɛ an bolo inshallahu bi baro bɛ mali de kan aha ayiwa a ka ca la an bɛ maliko fɔ ka caya mhm. an b'a fɔ mali bɛɛ ta bɛɛ ta nka bi ta in mhm. an bɛna mali dolow yɛrɛ de fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ mun ye mali sɛgɛn mun ye ayiwa gɛlɛyaw caya mhm. mun na mali ɲɛ tɛ ɲɛ sabu ni san kulula bɛɛ bɛ bolo da i kuncɛ de la siga t'o la dɛ an bɛ mali ta de ɲɛɲini an bɛ kuma mali de kan kosɛbɛ sabu ala ye anw kɛ maliden ye ayiwa n'i y'a mɛn diɲɛ ka di i yɛrɛ ten ka k'a la siga t'o la dɛ o la faso in y'an bɛɛ jɛ ye kosɛbɛ bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fiɲɛ ayiwa o mana kɛ kɛnɛ bɛ bɔn inshallahu o la mali aha i b'a kalama fɛn caman bɛ fɔ jamana in na kosɛbɛ a ka gɛlɛn a dilan man di abada ɲɛmaaw kamana guwanna kosɛbɛ kɔmaaw kamana guwanna siga t'o la maa caman bɛ fɛn fɔ aha ayiwa anw dolokaramɔgɔw mhm. an yɛrɛ ye min sɛgɛsɛgɛ n'an bɛn'o fɔ lamɛnbaaw ye ayiwa n b'a ɲini jama fɛ u k'u tulo ɲɛgɛlɛ inshallahu ɛɛ i b'a dɔn ko bonya o bonya mhm. a daminɛna don dɔ de siga t'o la dɛ ɔ ni ko dun daminɛna don min mhm. o y'a wolodon ye dɛ siga t'o la dɛ tiɲɛ don jamana kunkan kuma ka bon mɔgɔw ɲɛna ko yala ko maa bɛ se ka jamana kunkan kuma fɔ wa mm-hmm. ɔ o ye faamubaliya de ye kosɛbɛ sabu maa tɛ mali yɛrɛ sun wolodon dɔn ayiwa nka mm-hmm. an y'an yɛrɛ ta ka bɔ tubabuw bolo don min na mm-hmm. ka na yɛrɛmahɔrɔnya kɔnɔ dolokaramɔgɔw bɛ baara kɛ n'o dati de ye siga t'o la dɛ o don o don sabu n'i y'a ye mali nana an kamana gan indépendant kɔfɛ kamanagan de don siga t'o la dɛ o don n'o tɛ ka kɔn o ɲɛ jamana in kun tɛ ta abada ɔ n'a ma ɲɛ ko yɛrɛta de kɛra an tɛ ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ lafilila ayiwa dubaw kɔni kɛra o kɛra fɛɛrɛ caman tigɛla kosɛbɛ tubabukan sɛbɛkɔrɔ fɔla arabukan fɔra bamanankan yɛrɛ dɔ ma fɔla siga t'o la dɛ nka fɛn min kɔni ma fɔ fɔlɔ n b'a dɔn dolo karamɔgɔw bɛ caman kalama a la cɛ nka anw fana sen tɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka gafe bɔ an ka dɔnniw kɔnɔ k'a di bakɔrɔ nama ma fɔlɔ abada o ma kɛ o ma kɛ ɔ k'a masɔrɔ aha n'i ye nin ko lajɛ anw sen bɛ sɛbɛnli kɛ ye sa siga t'o la dɛ tiɲɛ don ɔ nka bɛɛ b'i bolo i ka so kosɛbɛ bɛɛ b'i bolo i barokɛyɔrɔ la o don ni ko ganna an bɛɛ bɛ kurun kelen de kɔnɔ dɛ siga t'o la dɛ o kama anw dɔnna yɔrɔ min an b'a fɛ ka kuma yen kosɛbɛ sabu ne hakili la karimu sanogo dɔnna arajo de la siga t'o la tiɲɛ don n'an ye fɛn o fɛn sɔrɔ mhm. jama kunkanko la mhm. a bɛ fɔ arajow de la kosɛbɛ ɔ sabu sariya t'an bolo ayi ka sɛbɛnni kɛ k'a di gouvernement ma abada o ma o sariya di anw ma o ma kɛ ɔ nka ne hakili la ni maa min sera ka certificat sɔrɔ jamana kɔnɔ ko baarakɛ sɛbɛn b'i bolo k'olu yɛrɛ sera k'o d'i ma aa o don i ka kan ka se ka sɛbɛnni kɛ sa dɛ siga t'o la nka fɛn min ye jamana ko gɛlɛya fana n'i ye sɛbɛn kɛ k'a d'u ma o bi mɔndɔ ni k'o fili pubɛli kɔnɔ kosɛbɛ jamana a ko gɛlɛyan bɛ kosɛbɛ ayiwa o la anw m'an ta fili fiɲɛ fɛ cɛ ɔ ni min y'a faamu o don o tɛ o don sabu an bɛɛ kunko don kosɛbɛ mali dolo karamɔgɔw ye mali faamu k'a fɔ mali bangena 22 septembre 1960 o don o don o ye dolo karamɔgɔw ka jate ye kosɛbɛ sabu sɛbɛnfura min ni an b'a fɔ a ma ko an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɛbɛn récépissé indépendant min ka kan ka sɔrɔ o kan ni fɔlen ye tiɲɛ ye ne m'a ye n ɲɛ na nka min ka kan ka sɔrɔ o kan o ka kan ka kɛ 22 septembre 1960 o de don o de don n'o ye tiɲɛ ye ko mali wolola ka bɛn o de ma sabu mali tun bɛ yen nka mali kura wolola ka bɛn nin de ma siga t'o la o la o ye don dɔ de ye dolokaramɔgɔw bɛ se ka kuma o kan siga tɛ o la dɛ tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔw b'a mɛn jamana denw b'a mɛn ayiwa fɛn min y'an bila la degun minnu bɛ an kan ni dakan don ni dakan tɛ ni maaden nɔ don ayiwa a bɛ dilan cogo di an ka jɛ ka kuma o la siga tɛ o la dɛ nka min bɛna fɔ nin ye a bɛ ɲini dolo karamɔgɔw de fɛ mhm. olu ka bigi ta anw nɔfɛ kosɛbɛ u ka nin kɛ ani mɛtiri kɔrɔw kɔni aha sabu kuma minnu don aha u jɔlen don siga t'o la dɛ wulibali don dɛ a tɛ sɔsɔ o kuma ni e y'a faamu cogo min na mhm. o don nataw la mhm. e yɛrɛ bɛ se k'i ta fɔ kosɛbɛ sabu an bɛ ka ɲɛɲini a la bi mali gɛlɛya la anw dolo karamɔgɔw y'a faamu k'a fɔ mali wolodon ma ɲɛ abada sabu ayiwa an y'o fɔ yan an ka barow kɔnɔ mm-hmm. fɛn min bɛ mɔgɔ kɛ fantan ye mm-hmm. don de don kɛ a tɛ sɔsɔ fɛn min bɛ mɔgɔ kɛ masakɛ ye mm-hmm. don de don kosɛbɛ n y'o fɔ i ɲɛna ka kɔrɔ aha i ɲɛ bɛ maa o maa la ni wari ye n'i y'a ɲininka a b'a fɔ ale de bɛ fɛɛrɛw ɲɛdɔn kosɛbɛ k'a sɔrɔ e bɛ maa o maa ye lɔgɔ ɲini ni charbon jeni ani kabinɛ bɔ la o don kow ma ɲɛ a bolo de siga t'o la dɛ n'o tɛ a yɛrɛ ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ o a ka ca a dakan in de ka gɛlɛn fɔlɔ kosɛbɛ ɔ o kuma n'a ma ɲa ko ayiwa mɔgɔ minnu ye eh, yɛrɛta sɛbɛn dilan mhm. olu ye donden min ta mhm. o de bɛ jate ka kɛ jamana wolodon ye kosɛbɛ aa u ma don ɲuman sɔrɔ dɛ abada dolo karamɔgɔw fɛ ayiwa sabu dolo kɔnɔ mhm. eh, don minnu ka gɛlɛn tile don o don so dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ don gɛlɛnw bɛ o so kɔnɔ a tɔw bɛ sɔrɔ ka kɛ fisamaw ye ɔ dumanw fana bɛ kɛ kelen kelen kosɛbɛ ɔ an dun mali y'a yɛrɛ ta 22 septembre ka bɛn alamisa donya ma cɛ walahi farafinkalo tile fɔlɔ kosɛbɛ o don dɔw ko tile fila aha ɔ o kuma komi sɔsɔli bɛ farafinkalo la anw ka jate la tile fɔlɔ de don farafinkalo tile fɔlɔ alamisa don sɛbitanburu kalo tile mugan ni fila san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ mali bangina kosɛbɛ mali wolosɛbɛn kan nin de sɛbɛnlen bɛ yen o de don n'o ye tiɲɛ ye o ye vierge de ye kosɛbɛ vierge don o bɛ bɛn dimiso de ma kosɛbɛ ɔ nka sani an ka mali fɔ o ye jamana de ye o ka bonya dɔw hakili ma maa minnu tulo b'an kan na minnu ni mali jɛra ka bange ɲɔgɔn fɛ yala olu dɔw tɛ balo la wa o dɔw bɛ balo la o ka ca olu de bɛna kuma in tiɲɛtigiya kosɛbɛ k'a fɔ mali den tɔw ye cɛ ni walawala dɛ a faamuna kosɛbɛ a b'i faamu i y'a dɔn n'an ko mɔgɔ minnu bangena maa tɛna kuma o abada ɔ nka n'an ko mali bangena caman bɛna a faamu kosɛbɛ mali ka wolosɛbɛn kan mali ye don min sugandi ani den min wolola a don a ka gɛlɛn i k'i yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ dɛ siga t'o la dɛ o tulo b'a la k'a ka sɛbɛnw bi caya kosɛbɛ

o ye naani ye kosɛbɛ o chemin de vie o ye onze ye tan ni kelen wala wala n'i ye jateminɛ kɛ mali kan i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen kosɛbɛ nka o gɛlɛya ninnu an bɛna walawala dɔɔni dɔɔni fo caman bɛ faamu sɔrɔ a la kosɛbɛ ayiwa nin fɛn ninnu bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana in ka wolo papiye kan i bɛna a sɔrɔ jamana in ye vierge ascendant balance indépendant bɛ min di kosɛbɛ a bangena san min na 1960 o bɛ jate ayiwa toto san fɛ kosɛbɛ année de ara aha Année de ara daminɛna a san 28 janvier 1960 a nana kuncɛ 14 février 1961 ɔ o kɔrɔ ye Mali ka indépendant o bɛ ara de kɔnɔ kosɛbɛ ɔ o ye toto san ye kosɛbɛ a bɛnna so fɔlɔ ma ayiwa ne ye jateminɛ kɛ ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ segin ka na mali ka yɛrɛta min bɛnna alamisa ma dolo karamɔgɔw caman b'a kalama ni tile donna vierge ka so kɔnɔ alamisa o alamisa o ye don gɛlɛn ye ni walawala alamisa bɛɛ mhm. ni tile donna gémeaux kɔnɔ mhm. alamisa bɛɛ ye don gɛlɛn ye kosɛbɛ ni tile donna vierge kɔnɔ mhm. alamisa bɛɛ ye don gɛlɛn ye kɛ den minnu bangena alamisaw fɛ ka bɛn ayiwa gémeaux kɔnɔna ma minnu bangena alamisaw fɛ ka bɛn vierge kɔnɔna ma ɛ olu tulo bɛ ne kan na siga t'o la dɛ caman kɔni a ma fɔ k'i tɛ wari sɔrɔ dɛ ayi o ma fɔ a ma fɔ ko i ti kɛnɛya dɛ abada ne kan t'o ma abada nka e kɔni nata min b'i la a n'i ye koba kɔni sɔrɔ o bɛna kuncɛ gɛlɛya kɔnɔ cɛ siga t'o la hali n'i kɛra jama jamana faama perezidan ye i bɛ se k'o sɔrɔ kosɛbɛ nka i sigi cogo tɛ ɲɛ dɛ abada a ti nin tɛ sɔsɔ ayi fɛn ti fori e bolo e yɛrɛ sago la ka bɔ ka sigi hɛrɛ ni lafiya la o tɛ kɛ ayi vierge mana bange alamisa a t'o sɔrɔ abada o tɛ kɛ ɔ nka mun bɛna mali kunnadiya dɔɔni mhm. mali ka asanda ye balansi ye cɛ o don o don o don ɔ o balansi tuguni mhm. mun y'o fana gɛlɛya mhm. mali y'a yɛrɛ ta sikili min kɔnɔ sikili min tun bɛ yen o waati la o kun ye sikili lune de ye kosɛbɛ o sikili daminɛna ayiwa san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi naani ani duuru ayiwa sikili lunaire min tun bɛ an y'an yɛrɛ ta sikili min kɔnɔ o komansera 1945 kosɛbɛ ka na ban 1980 cɛ ntɛnɛ dolo de kun ye o san bi saba ni wɔɔrɔ bɛɛ mara kosɛbɛ mali y'a yɛrɛ ta o sikili de kɔnɔ o ye ntɛnɛ ye ɔ mali y'a yɛrɛ ta 1960 min na o san yɛrɛ kun maralen bɛ sibiri dolo fɛ cɛ
ni walawala ɔ or que sibiri dolo o fana ni ntɛnɛ bɛ ɲɔgɔn fadenya kosɛbɛ siga tɛ o la dɛ tiɲɛ don tiɲɛ don c'est à dire so eh, planète luni ani saturne olu tɛ se ka jɛ ka taa fiyewu abada o tɛ taa o tɛ taa luni bɛ gɛlɛya sɔrɔ saturne bolo kosɛbɛ ayiwa n'i ye nin bɛɛ faamu i b'a sɔrɔ mali ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛnna sikili min ma n'o ye sikili luni o ye ntɛnɛ ye kosɛbɛ ɔ o kun bɛna basigi ni faso dila o kun bɛna o don mali la kosɛbɛ nka mun nana o gɛlɛya tuguni saturni nana ka na o datugu kɛ parce que 1960 yɛrɛ kun maralen bɛ saturni fɛ o de don
ɔ n'i y'olu ta sisan i b'a ye o ye opposition ye kosɛbɛ o don l'indépendant eh, cycle indépendant ani année indépendant olu opposé la kosɛbɛ mali nana a yɛrɛ ta ka bɛn ni signe zodiacal maison zodiacale min ye n'o ye vierge ka so ye o vierge ka so fana bɛ opposé mali ka yɛrɛ ta don na nin ɲɛ ka misɛn O tuma Jupiter oppose Mercure, mm -hmm. Saturne oppose Lune. Kosɛbɛ, o don. Ɔ Mali bɛ nin planète naani de kɔnɔ. Mm -hmm. Mun bɛ Mali fisaya dɔɔni dɔrɔn, mm -hmm. o de ye Venus min sɔrɔla a san na. Kosɛbɛ, o de don. N'o ye juma dolo ye. Aha. O tuma, mm -hmm. juma dolo dun bɛ mun di mɔgɔ la? A ɲɛfɔ dɛ.
Labɛn ni kanu. Kosɛbɛ, o don.
Yɛrɛ dilan. Mm -hmm. Yɛrɛ dilan ka ɲɛ. Mm -hmm. fɛn min ni an bɛna o fɔ min ka gɛlɛn n'o y'an bɛ lafili c'est-à-dire fago yɔrɔ de bɛ ka ɲini ka sɛgɛ maaninfin dilanla ka sɛgɛ o lafili de nana ni nin bɛɛ ye kosɛbɛ karamɔgɔw ɲininkala eh, perezidanw fɛ jamana in kɔnɔ yan u wele k'u ɲininka ko adamaden yɛrɛ ko adamaden bɛ dilan cogo di nin kɛra dɛ ɛ n'i ye min bila baarada min na e yɛrɛ tɛna se ka kɛ maa bɛ jigin perezidan na e ka jamana in kɔlɔsi bani kabi mali y'a yɛrɛ ta ni modibo kelen nin sera ka baarada dɔw daminɛ o don o fana kun bɛ yen n bɛn'o ɲɛf'i ye ayiwa kɔrɔ min y'a to modibo sera ka baara dɔ kɛ n bɛn'o fana f'i ye bi baro kɔnɔ ayiwa kun bɛ ko bɛɛ la koyi. siga t'o la dɛ. n'o tɛ an bɛ danger yɛrɛ de kɔnɔ. tiɲɛ. an degulen don dolow fɛ. Mhm. tant que n'o de ma ɲɛɲini. nin mhm. mankan caman bɛ ci dɛ. siga t'o la dɛ. sabu dakan ti falen. ayi a ti falen. k'a ɲini k'a ɲɛ dɔn. Mhm. k'a kɛ cogo dɔn. ka kun n'i yɛrɛ ye. ka i bɛn i ka dan cogo ma. tiɲɛ. o de ye dakan solution ye. kosɛbɛ o don.
ne m'a f'i ye n ko bi ma moriya to. a mɛnna moriya ye dɔɔnin kɛ yan sa dɛ kosɛbɛ fantanya banna wa a ti ban
Eh, n'i y'a mɛn tubabukanfɔlaw fɛ ko lutte contre la pauvreté mhm. o tubabukan fɔra arajo la a mɛnna dɛ a mɛnna fantanya taara wa a ti taa o wa a ti taa o dun maa tɛ se ka ala ka dafɛn dɔ wuli fɛn o fɛn ni da b'a fɔ n'a bɛ kɛwalew la mhm. sɔrɔ dɔw sababu y'o de ye siga t'o la pewu ɛ n'i y'a mɛn maabaya jara mhm. maanin bɛ yen minkɛ o tɛ wa o de don ɔ n'an bɛɛ bonyana jɔn bɛ jɔn ka bonya dɔn o ti dɔn o ti dɔn dɛ abada
ɔ n'i y'a mɛn ko kojugu ne m'a f'i ɲɛna k'o bɛ taa hɛrɛ kɛ yɔrɔ dɔ la siga t'o la dɛ o bɛ kɛ y'a dɔn sunyali kɔni man ɲi abada n'i ko son dɔrɔn bɛɛ bɛ bere ta kosɛbɛ nka sunyɛli yɛrɛ kama maa joli bɛ balo a ka ca pɔrɔti dilanlaw tɛ balo sunyɛli la nkɛ sonw kama la a walawala n'i y'a mɛn ko i bɛ pɔrɔti dilan ka don i ka da la mhm. a pɔrɔti kadara minnu bɛ dilan sagaw kɔni kama tɛ ayi olu tɛ wuluw de kama don wa abada tari suruku de bɛna se ka nin kari ka don abada a bɛɛ tɛ mɔgɔ ko ye adamaden ko don
ɔ

a tɛ ban o n ko a tɛ ban donsow fara b'u kan a kana suɲɛ kosɛbɛ wa kelen kelen bɛɛ bɛ kogo don i ka so la a kana suɲɛ tiɲɛ hmm, manso mansɔnw bɛɛ bɛ balo la o la kosɛbɛ ɔ ɔ n'e ko ko suɲɛli yɛrɛ de ka ban pewu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o tuma pɔrɔti dilan fana ka dabila wa ayiwa diɲɛ ala ye fɛn ninnu bila ka na diɲɛ kɔnɔ n fɛ k'a yir'i la dɔrɔn dakan ninnu sogisogila de ye walasa minnu kɔrɔtalen don olu de bɛ bonya sɔrɔ siga t'o la o de la n ye ntalen dɔ f'i ɲɛna a bɛ san caman bɔ n ko n'i donn'i ka foro la i bɛ foro kɔrɔ bari ni bɔgɔ ko don e ka kan ka eh, tintin de bɔgɔ walaka ka jigin dingɛ kɔnɔ siga tɛ o la dɛ n ye nka hali bi cikɛla bɛ cɛmancɛ de bɔgɔ sen dɛ cɛ k'o bari min kɔrɔtalen kan siga tɛ o la dɛ a bɛ kɛ ten de n k'o ye diɲɛ yɛrɛ tamaseere baale ye pewu kosɛbɛ waa tan bɛ min kun dɛ mhm. a bɛ k'e kɛmɛ filatigi in de bɛlɛ hali bi siga t'o la dɛ mhm. n'a y'i sɔrɔ a b'o de bɔs'i la ka fara a ka waa tan kan mhm. eh, o misali tɛ faamaw ye wa siga t'o la dɛ faamacɛ bɛ moto de boli ka na jɔ nka n'i y'i ka nɛgɛsokɔrɔnin boli ka na s'a ma dɔrɔn e ye sariya tiɲɛ i bɛ kɛmɛ naani d'ale ma ale b'o bila eh, a ta wari kɔni ka c'e ta ye o kosɛbɛ ɔ i ye nin faamu a bi faamu suruku bɔlen a denw kɔrɔ ka taa mangalani minɛ hmm. a fɔ suruku den ni mangalani tɛ ɲɔgɔn bɔ bonya na kosɛbɛ
sogoko don wa ayi hmm. se de don kosɛbɛ ɔ n'o tɛ wara minnu bɛ taa sogow minɛ ɛ o denw fana ka bon dɔɔnin koyi siga t'o la dɛ o kun b'i k'o la ayiwa o la ni mali y'a dakan dɔn solution foyi t'a la n'a sɔrɔ ko dolo karamɔgɔw bɛ se ka nin sɛbɛkɔrɔ fɔ ka nin lase gouvernement ma a u ka an dɛmɛ an ka solution de o don solution caman b'a la o kosɛbɛ solution dɔw b'a la ayiwa sabu ɲɛfɔli y'a solution fɔlɔ ye tiɲɛ a ka dɔn ani mɔgɔw ka d'a la ko nin kuma min bɛ ka fɔ ko tiɲɛ don nin de kama an sɛgɛnna kosɛbɛ ɛ ni mali y'a yɛrɛ ta 22 septembre 1960 mhm. o tuma muso dɔw ma jigin o don wa kosɛbɛ an k'o denw ɲini ka kɛ ayiwa a faamuna a bi faamu o don den mhm. mali kɔnɔ o min ye masakɛ ye masa kungolow la ye mhm. o k'a bolo kɔrɔta kɛ ayiwa o la aha n bɛ fɛ k'a fɔ i ɲɛna donjuguw bɛ yen cɛ minnu ye kɛnɛkandaw ye ka fɔ mɔgɔw ye min bɛ se ka faamu kosɛbɛ o de ye n y'a fɔ i ɲɛna ka kɔrɔ bélier tile mana don bélier kɔnɔ jumaw man ɲi ayi nin cɛ o de la ne bɛ to ka n ka baro f'u ye n ko mɔgɔw b'a fɔ ee dimanche dunya den de ye hɛrɛtigi ye i mana dolo fitini kalan dɔrɔn i bɛna sigi ka dɔgɔkun fɔ a b'i ɲɛna k'o y'a banlen ye mhm. eh, don jumɛn bɛɛ ka ɲi ayiwa i yɛrɛ ye dolo dɔɔni kalan don jumɛn bɛɛ ka ɲi o tɛ yen mhm. o tɛ yen o tɛ yen a sigi cogo de b'a ɲɛ cɛ a sigi cogo de b'a tiɲɛ a bɛnna ni jumɛn ye mhm. an kun bɛ so jumɛn kɔnɔ a tasuma don a ji don a bɔgɔ don a fiɲɛ don o kuma juma tasumamaw kɛrɛnkɛrɛn ma beliye kɔnɔ aa e juma beliye mana juma sɔrɔ hali n'i kɛra jamana masakɛ ye i bɛ gɛlɛya caman kunbɛn dɛ siga t'o la fiyewu kaso dɔw bɛ sɔrɔ nin na gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ nin na a faamuna a bɛ faamu ɔ beliye tarata de ka ɲi a ma a tarata dunyadenw olu bɛ kɛ karakiw ye kɛ a mana kɛ cogo o cogo o tɛ gɛlɛya dɔw bali dɛ ayi nka jumaden ta bɛ kuncɛ cogo min na tarata dunyaden ta tɛ kuncɛ ten dɛ abada beliyew ka so kɔni aha aba ayiwa n'u jɛra ka kun da ɲɔgɔn kan tarata dunyaden bɛ ayiwa juma dunyaden jigin siga tɛ nin na pewu n'a bɛɛ ye beliyew ye beliye min bangena juma min bangena tarata ayi jumatigi kan'i kun da taratatigi kan dɛ siga tɛ nin na pewu n'o tɛ i tɛ se sɔrɔ abada i tɛ se o kuma jumaw fago mɛ ni tile bɛ beliye kɔnɔ kosɛbɛ alamusaw fago mɛ ni tile bɛ ayiwa zemo kɔnɔ ayiwa tarataw fana bɛ fago ni tile bɛ toro kɔnɔ kosɛbɛ ayiwa sibiriw bɛ fago ni tile bɛ kansɛri kɔnɔ o kuma sibiriw fana bɛ fago ni tile bɛ liyɔn kɔnɔ alamisaw bɛ tila ka fago tugu ni tile bɛ viyɛrizi kɔnɔ kosɛbɛ
o kuma tarataw bɛ fago ni tile bɛ balansi kɔnɔ

o kuma arabaw bɛ fago n'an bɛ poisson kɔnɔ siga t'o la fiyewu bɔn n'i ye nin jateminɛ i b'a sɔrɔ tile don o don nin so kɔnɔ ayiwa n'an ye misali teliman di mɔgɔw ma o ye naani naani ye kosɛbɛ an k'a fɔ nin naani naani de bɛ so bɛɛ kɔnɔ ka taa ayiwa o don o ka k'a misali surun ye dɔw bɛ duuru bɔ o bɛ sɔrɔ kalo sigi cogo fɛ kosɛbɛ ɔ nka n'i ye naani naani nin ta ɛ naani naani sigiyɔrɔma tan ani fila o don a bɛ dɔɔnin bɔ o kosɛbɛ
a bɛ dɔɔnin bɔ kɛ o bɛ taa bi naani ani seegin na o bi naani ni seegin 24 heures ta i b'o multiplier par 48 i ka jateminɛ kɛ ni minnu bɛ wolo o kɔnɔ dans le monde entier ayiwa ɛɛ o don o ye jamakulu ye dɛ kosɛbɛ ayiwa fantanya bɛ se ka ban a tɛ ban n ko a bɛ wolo de siga t'o la dɛ fantan bɛ wolo de koyi cɛ a bɛ wolo de ɛɛ o don a bɛ wolo de a tɛ ban o siga t'o la dɛ bɛɛ tɛ dɛmɛ koyi ayi wa hali n'i ye dɔ ta k'a bila wari kɛsu kɔnɔ k'a kan na dulɔki bɛɛ kɛ wari ye a b'a bɛɛ fara fara ka fili siga t'o la ka tila ka n'i sigi ko wariko in gɛlɛya la dɛ cɛ bɛɛ t'a sɔrɔ o abada ɔ nka min fɔra ka gɛlɛya o de ye baara ye kosɛbɛ sabu diinɛtigi dɔw y'o de faamu o de la olu ko baara ka kɛ cɛ n'i cɛsiri o kuma e niyɔrɔ ka ca a ka dɔgɔ e doni bɛ bɔ i ɲɔgɔnnaw kan kosɛbɛ ɔ i bɛ to baara de kɔnɔ a bɛna caya i bɛ to baara de kɔnɔ ka n'a dɔn ko tiɲɛ na ne ta in tɛna ɲɛ nin ye tiɲɛ ye a faamuna a bɛ faamu nka ne fago la sa e kɔni kɛra tɔɔrɔ ye mɔgɔw ma kosɛbɛ o la mali jateminɛ minnu kɛra an bɛ gɛngɛnna ni mali ye ka na don ba fila ni tan ni wolonwula de kɔnɔ sabu n'i ye mali ka date de naissance nin ta a n y'a f'i ɲɛna mali ka nombre clé bɛ kɛ ayiwa naani ye kosɛbɛ o ka chemin de vie bɛ kɛ onze ye o ye mali ka date de naissance ye ayiwa ɔ mali y'a yɛrɛ ta cycle min kɔnɔ ka bɛn ni année min ye o opposera mali y'a yɛrɛ ta kalo min kɔnɔ ka bɛn ni don min ye o fana opposera kosɛbɛ ɔ anw bɛ mɔgɔ dakan faamu dɔɔni dɔɔni nin cogo de la k'a fɔ a karisa i ka ɲɛtaa i ka seleke naani bɛɛ sɔgɔlen don dɛ kosɛbɛ taafan tɛ yen abada ɛ nin seleke naani ni nin dolo kumaba naani mana ɲɔgɔn fadenya ka jɔ karara n'i ko i bɛ bɔda o bɔda ɲini a bɛ gɛlɛya aa fo n'an bɛ wolosɛbɛn de yɛlɛma dɛ ayiwa n'o tɛ a bɛ dɔ kɛ sarakabɔ la dɛ ayiwa a bɛ dɔ kɛ dugawukɛ la dɛ sabu a man nɔgɔn abada
jamana dakan de gɛlɛyalen don cɛ a faamuna a bɛ faamu o bɛ na ni ko dɔw ye ɛ n y'a f'i ɲɛna bɛɛ b'i yɛrɛ ɲinina de koyi kosɛbɛ ko bɛ jamana wɛrɛw la nka an bɛ mali de kan ayiwa yan de y'an faso ye siga t'o la dɛ an ka ɲinili bɛ ɲɛsin an faso de ma kosɛbɛ ɔ n'i nana ka na jateminɛ kɛ i b'a ye mali si taama cogo la ɛɛ gɛlɛyaw bɛ yen ayiwa sabu an anw ka kumaw ye surukubow ye n'u bɛ jɛ u bɛ faamu kosɛbɛ u bɛ jɛ ka taa n'u bɛ kɔrɔ u bɛ jɛ ka taa ayiwa nka a faamu man di ayi ni hakilitigi kelen kelen tɛ siga t'o la dɛ ɛɛ kasara ye an ka hejitaalaw sɔrɔ san min N hakili la 2015 2015 aha a kumaw bɛɛ jɔfɛnw na an bolo o bɛ an tun y'a jira k'a fɔ
diɲɛ taama la ka don bana kɔ de o de don o ye so seginna ye aha n ko yɛlɛmɛ ka so don i y'a fɔ ten ka bɔ dugu la ka taa dugu la ka bɔ jamana la ka taa jamana wɛrɛ la ka bɔ ko kɔrɔ dɔ la ka don kura dɔ la k'i jɛɲɔgɔn kɔrɔ bila ka kura ɲini n ko falenfalenw bi caya nka faleli bi taa kuncɛ ni ka bɔ diɲɛ na ka taa lahara kosɛbɛ a fɔra ten nka ne hakili la a bɛ san ba caman bɔ ou bien kɛmɛ caman bɔ ayiwa adamaden dama min taara heji la ka sa ye hali n'a ɲɔgɔn kɛra ka tɛmɛ mm-hmm. o jama kɔni tun tɛ nin bɔ sabu bi adamaden bugulen bɛ kosɛbɛ nka n'i ye taamasiyɛn fɛn o fɛn ta mm-hmm. n y'a f'i ɲɛ na ko limaniya dantɛmɛ mm-hmm. n'i ka limaniya ɲɛsin tɛ ala ma n'i ye limaniya lankolon dɔ ta o don i b'a tiɲɛ ka caya siga t'o la dɛ o b'i kɛ
n'o tɛ ɛ maa minnu denw tɔgɔ bɛ don ni dɔlɔbara ye ani maa minnu denw tɔgɔ bɛ don ni kuranɛ ye ɛ a bɛ ɲɛ na ko barika bɛ ye kɛnɛ kan ka kɛ fofo mɔgɔ kɔ wa a tɛ ye a tɛ ye dɛ a tɛ ye n'o tɛ kuma caman fɔra sa dɛ kosɛbɛ
kamasɔrɔ an b'o bɛɛ kɔnɔ den minnu ni o ko kɛ bɛ k'an kamanagan bi ni bɛɛ bɛ kule ko denw tolila kuranna tɔgɔw de b'u bɛɛ la tiɲɛ o de don n k'o don ayiwa n'a y'a sɔrɔ tɔgɔ ɲuman da don mhm. kuranna kɔni tɔgɔ dan bɛ sa dɛ kosɛbɛ a cayala mɛ taa baariso kɔnɔ i k'u ɲininka u ka piyɛsiw d'i ma mhm. polisiw bɛ se k'o ɲɛnabɔ kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ o tuma i bɛn'a sɔrɔ mhm. aa bamanan tɔgɔw ka dɔgɔ u la dɛ kosɛbɛ a bɛɛ ye arabu tɔgɔ ye aha o la n bɛ min f'i ye mhm. tɔgɔ tɛ ayi tɔgɔ tɛ
fɛn min bɛ yen mhm. k'a daminɛ 1980 la mhm. n y'o fɔ n ko kari dolo de nana ka na ntɛnɛn dolo falen mali y'a yɛrɛ ta 1960 o tun bɛ ntɛnɛn dolo de bolo ntɛnɛn mhm. dolo ye baara bila 1980 31 décembre mhm. o tuma kari dolo ye baara daminɛ premier janvier 1981 mhm. o k'a ta o la ka na bila 31 décembre 2016 wale minnu kɛra o kɔnɔ anw tɛna o fɔ maliyɛnw ye bilen abada an bɛɛ y'o ye kosɛbɛ
yɛrɛmahɔrɔnya hakilila nana mɔgɔw la jamaya ni kafalenya ni yaada dolo de tun bɛ ka diɲɛ mara aha o don disɛgɛ k'a fɔ dolo karamɔgɔ caman b'a kalama kosɛbɛ an tun ye nin fɔ ka kɔrɔ an tun y'a dɔn ko cycle soleil min bɛna na mɔgɔw mara a faamakɔrɔw k'u kɔlɔsi ayiwa belebele caman taara a woyo fɛ dɛ kosɛbɛ o kɛra belebele caman taara dɛ n tɛ bɔ yen n tɛ bɔ yen mm-hmm. a tɔ ti dɔɔnin ye wa mm-hmm. a kɛra ki fɛn o fɛn bɛɛ ye mm-hmm. ni min sosoro cogo ɲɛ a man nɔgɔn dɛ ayiwa maa o maa ko i ti bɔ yen soleil bi taa n'i ye ɛ tile bi kunbɛn wa a ti kunbɛn tile ti kunbɛn dɛ abada ɔ da la ko
kow ti kɛ kunfɛ ayi nka ni ala sɔnna an bɛna don dolo min kɔnɔ mhm. basigi ni ɲamajɔ b'o la mhm. nka gɛrɛntɛ fana b'a la siga t'o la dɛ ɔ nka an tɛ o bɛ o ye foroba kuma ye kosɛbɛ mali yɛrɛ mhm. ɛ si jatew la n'a tila mali ye san bi duuru sɔrɔ 2010 n'a sɔrɔ ne ma fili jate la ɔ 2016 mana fara y'a dɔn wɔɔrɔ bɛ fara o kan o kɔrɔ ye ɲinan bɛ mali ka indépendance bi duuru ni wɔɔrɔ de la n'a sɔrɔ fili tɛ jate la ɔ n'a bɛ bi wɔɔrɔ bi duuru ni wɔɔrɔ la anw ka jate la an filɛ san min kɔnɔ n'o ye 2016 ye ayiwa n'o ye ɲinan san ye mm-hmm. bi duuru ni wɔɔrɔ de tɛ ka dafa ɲinan wa mm-hmm. ɔ mali yɛrɛ tun bɛ so seginnan kɔnɔ o ye mali kelen ka taama ye mm-hmm. mɔgɔw ka nin faamu diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ ka don so dɔ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ mais mɔgɔw bɛ ci ka yɛrɛ
kelen kelen bɛɛ ka jate bɛ taa n'i ye so wɛrɛ kɔnɔ nka a diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so dɔ kɔnɔ kosɛbɛ ba fila ni tan ni wɔɔrɔ min n'an b'a laban na sa ne hakili la an y'a fɔ mɔgɔw ye n ko an bɛ so kɔnɔntɔnnan de kɔnɔ kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ tun bɛ so kɔnɔntɔnnan kɔnɔ wa diɲɛ bɛɛ bɛna bɔ ɲɔgɔn fɛ ɲinan 2017 diɲɛ bɛɛ bɛ don masaso kɔnɔ maison Capricorne, la maison de Saturne. Aha, o don, Domicile Saturne. Mhm. Mɔgɔw bɛna don yen. Kosɛbɛ. Ka tila ka bɛn ni Saturne yɛrɛ ka gouvernement ye. 2017. Siga tɛ o la dɛ. O don. A man nɔgɔn dɛ. A man nɔgɔn. A man nɔgɔn. Bon n'i ye Mali ta. Mhm. I b'a sɔrɔ Mali yɛrɛ maralen bɛ Mercure de fɛ. Kosɛbɛ. Donc Mali bɛ ni Mercure de ye naturellement. Unhun. Mali bɛna don Saturne kɔnɔ 2017. Unhun. Bon, kow tɛ se ka kɛ an sago ye. Abada. Non, non, non. Abada.
Grand jamais un vierge ascendant capricorne. Unhun. Tu as des problèmes. Siga t'o la.
O kɔni, i ka ko si tɛ ɲɛ e ɲɛna waati la. Abada. O mɔgɔ si tɛ dugukolo sanfɛ. Abada. K'a fɔ e de ye vierge ye. Unhun. Alors, i ka ascendant nana bɛn capricorne ma. Unhun. sijɛ ma bɔ e la e ka sɔrɔ ka se ka ɲɛsigi sɔrɔ e senlama ka nafolo sɔrɔ fo mɔgɔw ka fa hali n'i faw y'i ta ka bila fɛn sanfɛ de tuma se de don ɔ mali dun bɛna kɔnfɔrɔnte ni saturne de ye kosɛbɛ deux fois o don o don o don a faamuna a bɛ faamu sabu diɲɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ so min kɔnɔ ça c'est domicile saturne kosɛbɛ o ye saturne yɛrɛ siyɔrɔ ye ɔ a wulila fana a bɛna baara kɛ ɲina a bɛna san bi saba ani wɔɔrɔ de mara nka a bɛna a ka baara fɔlɔ daminɛ a yɛrɛ ka so kɔnɔ a fanga ka bon kojugu kosɛbɛ o de kama aha mɔgɔw bɛ min miiri aa dɔw ka hakili to kow la siga t'o la mali
ni gɛrɛntɛ dɔw wulila ba fila ni tan wolonwula kɔnɔ aa o don a degun bɛ bonya dɛ ayiwa
curunko ka ca sɔnkana gɛlɛyaw olu de bɛna na ko gɛlɛya ɲɛmɔgɔw bolo ɲɛmɔgɔ b'a a maaɲɔgɔn don sira fɛ ka sɛgɛn kolokoto ayiwa wa nin san min bɛ na n'a sirila ka ko min to sen na o de a ɲɛnabɔ man di dɛ abada jamako ninnu forobako ninnu fɛn o fɛn dulonna ka taa don 2017 kɔnɔ a jama k'a janto a la dɛ kosɛbɛ ɔ mun bɛ se k'a to a ka faamuya ɛ aw ko nazara ti foyi ye an bɛ ala wele an fasuw kun bɛ yan bon bɛɛ b'i ta kɛ kosɛbɛ mais n dun b'a fɛ mɔgɔw ka min faamu o de ye k'a fɔ an k'an ɲɛ yɛlɛ an ka taa ni fɛɛrɛ dɔw ye k'a fɔ mɔgɔ min y'i domine san joli e bele b'a la ko a ta ye gado ye a ti ɲɛ gɛrɛ bɔ a tigi ka kɛcogonin dɔw la k'u dɔw ɲɛɲini te sa kosɛbɛ o ka kan nazara ye mun k'a kun fɛ foyi nazara ti foyi k'a kun fɛ abada
ne m'a f'i ɲɛna 2000 eh, an ka jamana ninnu ni kudetaw kɛra pour que i k'a dɔn ko mali opposelen bɛ dolo minnu ma mhm. ko o sanw de la kow bi gɛlɛya mhm. n bɛ o dalilu dɔ d'i ma mhm. i ka o faamu ayiwa n'i ye ayiwa mali ka seleke naani ta n y'a fɔ i ɲɛna ko eh, a y'a yɛrɛ sɔrɔ cycle min kɔnɔ o ye lune ye a nana yɛrɛ ta san min kɔnɔ o ye saturne ye nka a yɛrɛ wolola don min na o ye jupiter ye nka a y'a yɛrɛ ta kalo ou bien maison zodiaque min kɔnɔ o ye mercure ye o don donc ni planète naani ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn fadenw ye kini ni numa kosɛbɛ ko n'u bɛ tourner n'u mana fara ɲɔgɔn na ka ɲɛsin o fɛn ɲɛ jugu wɛrɛ kan mali tɛ hɛrɛ sɔrɔ abada o kɔrɔ ye mun ye ni eh, jupiter n'ale nana ka na ɲɛsin eh, lune ma ɔ o tuma ni ka saturne ɲɛsin mercure ma tuma kow bɛ walawala kosɛbɛ nka n'u tora ka tourner tuguni n'u nana sigi ka bɛn ni position kelen ma ɲinan san n ko dɔw ko ko ɲinan ko eh, eh, an kuntigi mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ma mm-hmm. ko a bangeni dolo de falila mm-hmm. tu comprends parce que eh, olu fana b'a faamu o cogo de la ayiwa a faamuna a b'i faamu donc saturne ka doublement mm-hmm. o de ye mɔgɔw dabali ban ɲinan ɲininikɛla caman bɛna a fɔ ko eh, ko eh, kiraw bange dolo dɔ falila mhm. et c'est vrai mhm. masaso dolo de don i yɛrɛ b'a kalama kosɛbɛ o don masaso dolo de don mhm. wa a bɛna sigi a yɛrɛ kan ɲinan deux fois ka tila ka marali eh, sigi masa golo kan fo san bi saba ni wɔɔrɔ tɔw bɛɛ bi don ka bɔ ale kɔnɔ kosɛbɛ aa ne y'o faamu mm. ayiwa ni mɔgɔ ko e ma ko kira bangeni dolo falila i b'a faamu ni bamanankan ye kosɛbɛ a ma fili dɛ a b'i faamu sabu masaya kɔni dolo falila siga t'o la se o don nka masakɛw mm-hmm. a y'a janto dɛ cɛ a ma nɔgɔn abada an ye san o san fɔ ka tɛmɛ mm-hmm. ɲinan san ba fila ni tan ni wolonwula mm-hmm. eh, hakili ka kan ka kɛ k'a kunbɛn ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ kosɛbɛ eh, sabali ni muɲu mhm. ani kun yɛrɛ ye mhm. c'est-à-dire n'i nɛnina i ka o tigi to yen ayiwa balaw fɛn o fɛn bɛ wuli deux mille dix-sept kɔnɔ mhm. kunbɛn ka sɛgɛ kosɛbɛ
a ma nɔgɔn ayiwa o bɛ kɛ sababu ye an tɛ sɛgɛn ka nin fɔ abada nin de se b'an ye k'a fɔ kosɛbɛ n'a faamuna o tɛ o tuma n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye eh, mali ye eh, mercure de ye mali ye vierge ye comme i k'a faamu comme mercure opposé de jupiter

o nka mhm. n'i segila ka na mhm. i bɛna a sɔrɔ n y'a f'i ɲɛna ko saturne opposé de lune mhm. o tuma mali dun ye a yɛrɛ ta san min na o kɛra saturne ye wa saturne ntɛnɛn ka san o san mana na saturne san mɔgɔw ka fadensanw de ye olu ye kosɛbɛ o don o de la lune sanw filɛ 1984 1991

o o san ninnu bɛɛ ye mali ka san gɛlɛnw ye kɛ a b'i faamu donc an bɛna min daminɛ sisan n'o ye saturne san ye 2017 o ye saturne ye o saturne minnu tɛmɛna walasa mɔgɔw k'a faamu o kɛra 1985 1992 1999 2006 2013 bɔn o de la ne ko n ko masakɛ kura min sigila jamana kɔnɔ a sigila san min a san man ɲi ayiwa sabu ale sigira saturne de kɔnɔ cɛ walayi o don o san tun bɛ cycle tun ye soleil ye mais masakɛ sigila san min na o tun ye saturne ye o ye sibiri dolo ye kosɛbɛ o don a ti sɔsɔ bɔn o san na yɛlɛma sisan o kɛra ayiwa eh, jupiter ye mhm. or que mali yɛrɛ ka indépendance ye mercure ye mhm. qui oppose maintenant jupiter ayiwa o don donc ko man nɔgɔn abada donc ni mɔgɔw ma da ko la mhm. c'est à dire an bɛ fɛn dɔw ɲini k'a fɔ mɔgɔw ye u k'a faamu foyi ti gɛlɛya ni kun t'a la
nka n'i ye mɔgɔ tiɲɛlen ye ni ayiwa ɛɛ ala kofɔ mɔgɔw bɛ n'i naani u b'a fɔ e ala bɛ mɔgɔ lajarabi ka filɛ de n'a y'a sɔrɔ ni i bɛ kun n'ale kosɛbɛ o kɔrɔ ye Dieu ignorant alors ayiwa ɲininkali bɛ yen ala bɛ se ka mɔgɔ essayer ka filɛ a t'i dɔn wa ayiwa non non non ne ma sɔn o yɔrɔ ma sa astrologie t'o accepter fiyewu abada non non non ala ye fɛn dɔw de bila n'i bɛnna n'a ye et c'est ok a banna a banna foyi t'o bɔ yen abada olu de sigilen don walasa diɲɛ yɛrɛ bɛ manipuler walasa diɲɛ yɛrɛ bɛ lamaga kosɛbɛ o de la e k'a faamu dɔrɔn ne ye mm-hmm. misali fɔlɔ min d'i ma mm-hmm. k'a fɔ e ɲɛ bɛ ko kolon o ko kolon na n'a kɛli man ɲi mm-hmm. dɔw de bɛ balo a la kosɛbɛ a kama de cɛ dɔw bɛ balo siga t'o la dɛ et puis n y'a f'i ɲɛna ni jahanɛmɛ kun tɛ yen mhm. kerecɛn karamɔgɔbaw mhm. silamɛ karamɔgɔbaw mhm. u kun b'u ka bonya sɔrɔ min ayiwa a tun bɛ gɛlɛya
jahanɛmɛ kofɔli de ma na ni olu ka bonya sɔrɔli ye kosɛbɛ o don ɔ o tɛ kama dɔ ye wa ɔ diɲɛ ye kama so de ye donc k'a fɔ ko ala y'i muluku walima ala y'i kɛ fantan ye ou bien ala y'i kɛ ayiwa e, degunbaatɔ dɔ ye mhm. kudayi mhm. ko c'est parce que a b'a fɛ ka i ka limaniya bɛrɛ lajɛ mhm. dolo ko k'o kɔni tɛ tiɲɛ ye n tɛ kurana dɔn la a b'i faamu non n tɛ kurana dɔn mais dolo ko k'o tɛ tiɲɛ ye ko Dieu est savant ale ka dɔnni ka bon essayer ma quoi mais fɛn b'a fɔ a ka kɛ a bɛ kɛ Ah, mais ale kana fɛn dɔ bila ka to k'i tester ka filɛ aa non o ye appareiltigiw ye o tɛ ala ye abada non nka latigɛ yɛrɛ de bɛ yen quoi a ti sɔsɔ ala ka foyi t'a la abada latigɛ bɛ yen n'i bɛ na ni nin ye gup ni nin taara ni ye yan paw i bɛ na n'o ye c'est pas e c'est fini kosɛbɛ wa i ka création bɛɛ bɛ ten yan donc o de la anw ka kuma caman na an b'a fɔ mɔgɔw ye dabali ye tiɲɛ ye kosɛbɛ
nka a bɛ bɛn ni jate dɔw de ye siga t'o la dɛ o dɔ a faamuna a bɛ faamu donc an bɛ segin ka taa 1968 modibo minɛna ka bɔ jamana in kunna san min n'o kɛra san gɛlɛn dɔ ye

c'est pour cela an ka coup d'état caman ye mardi de ye mhm.
a b'i faamu a caman ye mardi de ye kosɛbɛ n'i y'a kɔlɔsi dɔrɔn a tarata kow ka ca dɛ mhm. janfaw caman sirila o la kosɛbɛ en tout cas président fɔlɔ ni filanan kɔni taara tarataw la aha o don o la mhm.
o si tɛ jate kunbaba ye ayi a fɔ kun ye mɔgɔw k'a dɔn ko fɛn ninnu mm-hmm. an kan ka sɛgɛsɛgɛ de k'a kɛ kosɛbɛ nka an ye ɲininkali fitinin minnu kɛ ɲɛmɔgɔ masurunna mɔgɔw la mm-hmm. olu ko ko foyi se tɛ olu ye ka boloda ni a ma bɔ tubabuw fɛ mm-hmm. mɔgɔ min dun b'a fɛ ka to ka balo e la est ce que a b'i bila sira ɲuman kan e mana lafiya ale bɛ kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya ala yɛrɛ ye diɲɛ da ŋaniya juguso de don quoi siga t'o la dɛ walahi ŋaniya juguso de ye diɲɛ cɛ e bɛ taa commerçant dɔ fɛ ko e b'a fɛ ka butiginin dayɛlɛ a kɛrɛfɛ yan ko minɛn ninnu bɛ cogo di aa don jɛ o silamɛya t'o la dɛ cɛ o ti diɲɛ ye koyi ɛ e mana sigi ne kɛrɛfɛ ne ye sanga sɔrɔ ne ka clientw mana gɛrɛ e la ne yɛrɛ bi kɛ di n k'o kamanagan de bɛ na ni hasidiya ye kosɛbɛ jɔnni tɛ hasidi ye aa a ma nɔgɔn dɛ abada kana maa kelen tɔgɔ de ta ka da i dusukun na o de bɛ se k'a to a ka fɔ ko e de ye karisa ka hasidi ye cɛ n'o tɛ ɛ morikɛ sigilen ko ni maa min nana n'i ye ala tɔgɔ nin kɔni ta i ka baarada bɛ marché ni dɔgɔtɔrɔ nana ta dun ayiwa e ni dɔgɔtɔrɔkɛ ŋaniya ye jumɛn ye bana ka caya wa tari bana ka caya dɔgɔtɔrɔkɛ ka marché kɔni mm-hmm. bana ka caya kɛnɛbaatɔ tɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen dɛ abada o kɔrɔ ye ala banaw caya dɔgɔtɔrɔkɛ nin ka to ka marché mm-hmm. e min bɛ kɔlɔsi sama na ko e yɛrɛ de ye ala mɔgɔ ye dɛ mm-hmm. i filɛ ka ŋaniya juguya daminɛ sisan ka ɲɛsin adamadenw ma siga t'o la dɛ nka n'i ye morikɛ ɲininka a t'o yɔrɔ ye dɛ abada a t'o ye a t'o ye mécanicien mana na ko i ka baara k'a ye ko ale ka yɔrɔ ka marché e b'i kuru wala kunna e n'i ye nasi nin bɔ ɔ n'i ye nin sɛbɛn ta o bɛ bila walan kan mɔgɔw hakili bɛ chauffer ka na o kɔrɔ ye motow caman bɛ tiɲɛ dara o don ɔ e filɛ o tiɲɛni na nka a ye e mana sigarɛti sunyana sɔrɔ e bɛ bere ta o nɔfɛ diɲɛ man nɔgɔn abada diɲɛ ye kabakoso de ye quoi cɛ ye diɲɛ kalan dɔrɔn i b'a ye foyi yɛrɛ man ɲi o de la sufi moine ninnu bɛ sin ka bɔ mɔgɔw cɛma ka taa kungo kɔnɔ kosɛbɛ c'est-à-dire faamu dɔ de bɛ adamaden la n'a nana tɛmɛ o kan dɔrɔn mhm. i yɛrɛ b'a ye ɲuman tɛ dugukolo kan abada foyi tɛ yen min ka ɲi mhm. sabu n'i y'a source taama n'i tugula fɔ a taa kun yɔrɔ min na i b'a ye mais donc e bɛ nin ɲali laɲini na sisan donc ni nin ɲɛna nin de b'i tiɲɛ kosɛbɛ
e dun ko ko ye ala mɔgɔ ye mhm. han mori mori hakili ale ka ŋaniya ye jumɛn ye soma dun turabudalaw dun a man nɔgɔn ayiwa ɔ diɲɛ bi ten de o de la maa tɛ se ka ala ka dugukolo c'est-à-dire ala y'a ka diɲɛ dilan cogo min na maa tɛ se k'a yɛlɛma koyi abada maa tɛ se k'a fɔ i bi dugawu de kɛ k'o bi bɔ o cogo la nkalon o tɛ kɛ non non o tɛ se ka kɛ fiyewu abada badubaw t'o kɛ ayi badubaw t'o kɛ abada karamɔgɔdubaw t'o kɛ ayi to maa ti s'o la abada foyi c'est-à-dire f'i ka sɔn ko maa tɛ se ka ntɛnɛn kɛ tarata ye e fɛ fini a banna karamɔgɔ dɔw wele ko a ka ntɛnɛnw falen tarataw la ka filɛ o tɛ se ka kɛ o n'i y'a calendrier dilan wulibali don tarata hakɛ min bɛ san kɔnɔ i bɛ i ma don san kɔnɔ fɔlɔ i b'a sɛbɛn ka di mɔgɔw ma a bɛ na o cogo kelen na jɔnni ko lajɛli tɛ tiɲɛ ye n'i t'a dɔn o tuma calendrier bɛ nkalon tigɛ wa ayi donw de bɛ se u bɛ sɔrɔ k'a sɛbɛn wa abada mais an ka to fɛn dɔw ka ɲɛɲini sa adamadenya bɛ se ka taa kɔlɔsili kɔ o tɛ se ka kɛ n ko ala ka porogaramu de don ala yɛrɛ de y'a sogolon a bɛ ka filɛ dolo ninnu bɛ ten de kosɛbɛ donc e k'a jateminɛ mm-hmm. dɔgɔkun tɛ wolonfila ye wa o de don wɔɔrɔ wɔɔrɔ dimansi bɔ a la i ka wɔɔrɔ ta mm-hmm. wɔɔrɔ min bɛ yen mm-hmm. o tɛ fila fila sigiyɔrɔma saba ye wa olu ye ɲɔgɔn fadenmaw ye ka taa kosɛbɛ tiɲɛ don mais ni dɔnni yɛrɛ tɛ n'i ko mɔgɔ ma ko e wolodon de kɛra e jugu ye a t'a faamu mais ale bɛ se k'o faamu cogo di a t'a faamu

aw si bɛ san bi duuru ni wɔɔrɔ la ɲinan n'a bɛ ɲɛ ɲan kuma o ye dɔɔnin faamu a la sa kosɛbɛ o tɛ o don n'a ɲɛn'i bolo a bɛna tiɲɛ de ye ja mali ka ko burugutoli kun de ye c'est parce que an coincelen don par les planètes opposées o don donc n'a y'a sɔrɔ indépendance ko nin ye tiɲɛ ye k'o de bɛ kɛ ka baaraw kɛ an k'a falen ayiwa oui a ye dolo karamɔgɔw ɲininka u ka dati ɲuman d'aw ma jamana dɔw m'u taw falen wa a hakili la k'u y'a falen gansan de abada mɔgɔ tɛ se ka segin ka wolo bilen o abada nka yɛrɛta bɛ se ka segin ka kɛ dɛ kosɛbɛ n'a ma ɲa k'o de kun kɔni don parce que anw dolo karamɔgɔw fɛ planɛti n'i ye gouvernement ta k'a fɔ dolow bɛ dugukolo mara cogo min mali bɛ mali dugukolo mali ka terre a bɛ saturne fɛ mais a tilalen don naani kosɛbɛ mali yɛrɛ sigida tilalen don naani comme kɔrɔn fɛ par exemple mars bɛ kɔrɔnyanfan ma Hmm. donc mars bɛ kɔrɔnyanfan mara hmm. ka na fɔ fo ka na se burkina frontière fɛ hmm. dɔnnibaaw ye an ye ɲinili minnu kɛ bɔgɔ cogoya la mais saturne mars mercure soleil o de ye maliyɛnw mara mali tilalen bɛ o planɛti naani de cɛ kosɛbɛ mais mali yɛrɛ ka date de naissance nin dɛ kuma b'o de nɔfɛ kosɛbɛ donc mali bi gɛlɛya sɔrɔ san minnu na a ka ca kojugu mm-hmm. o de y'a to dɔ bi ban dɔrɔn dɔ bi daminɛ parce que mali oppose la quatre fois mm-hmm. comme euh, le cycle min ye an ka yɛrɛta cycle ye mm-hmm. o fadenyana a san min tun b'a kɔnɔ kosɛbɛ
parce que 1960 1960 yɛrɛ ye saturne ye nka ale tun bɛ eh, lune de kɔnɔ parce que lune de ye ayiwa waati mara de 1945 à 1980 kosɛbɛ donc an an y'an ka yɛrɛta kɛ san min o san tun b'a faden dolo kɔnɔ o tuma an nana ka na an yɛrɛ ta kalo min na n'o ye vierge ka maison ye maison mercure domicile mercure an y'an yɛrɛ ta o don min na o fana bɛnna alamisa ma ça c'est mercure oppose de jupiter ka tɛ nin na fiyewu donc mali yɛrɛ ka gɛlɛya source filɛ ni dolo karamɔgɔ tɔw tulo bɛ n kan na u k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ sababa ka t'o la a man nɔgɔn abada donc o la mhm. kow bɛ taa u bɛ segin kosɛbɛ ni mali donna ni ni cycle donna lune kɔnɔ mhm. mali bɛ ni problème ye kosɛbɛ ni cycle donna saturne kɔnɔ mhm. mali bɛ ni problème ye ni cycle donna mercure kɔnɔ mali bɛ ni problème ye mais c'est trop kosɛbɛ a cayala sinon an tɛ opposé san minnu na mhm. olu de filɛ ayiwa cycle mars mhm. cycle soleil mhm. cycle vénus et cycle mercure o dɔrɔn de bɛ se ka taama ɲɛ kosɛbɛ kow bɛ lafiya ayiwa o dun yɔrɔ ka jan tiɲɛ olu yɔrɔ ka jan kosɛbɛ parce que an bɛna cycle min daminɛ eh, n'o ye cycle saturne ye 2017 saturne b'o kɛ kosɛbɛ donc Jupiter bɛ na 2018 unhun or que Saturne bɛ Mali opposé unhun an bɛ 2017 ko la unhun Jupiter bɛ Mali opposé unhun an bɛ 2018 ko la unhun situation ka girin kosɛbɛ donc pour que Mali ka lafiya unhun ça va commencer aux environs unhun

n y'a mɛn tubabu kan fɔlaw yɛrɛ da ko retirer les mots n'a kɛla an bɛ se k'an yɛrɛ ɲini cogo dɔ la ka wolosɛbɛ kura sɔrɔ kosɛbɛ n'o tɛ don nin ma ɲɛ dɛ ayi n'an ye nin kɛ dugawu don ni jogo lakali dama ye an t'an yɛrɛ sɔrɔ abada don in ka gɛlɛn kosɛbɛ ayiwa bon don min filɛ nin mali y'a yɛrɛ ta a don n'an ye mali yɛrɛ bila ka a mɔgɔw ta i y'a faamu wa a b'i faamu mɔgɔ kanulenw don tiɲɛ u dɔw tulo bɛ ne kan na kosɛbɛ vierge ascendant balance mɔgɔ hakili ɲumantigiw don mɔgɔ yecogo ɲumantigiw don mais u bɛ gɛlɛya min confronté u ka latigɛ kɔnɔ kaso dɔw b'a la nafolo tun ka sɔrɔla a nana ban pewu hali mɔgɔ t'a dɔn ko e ye ko kɛ o b'a kosɛbɛ n dɛsɛra fiyewu n ma se ka muso mara fo mɔgɔw b'a fɔ ye kanlema ye ko tɛ ɲɛ i bolo o b'a la kɛ walahi bana gɛlɛnw b'a la fo ka taa kɛ a tigilamɔgɔ bɛ ban adamadenw la k'a yɛrɛ ta kosɛbɛ nin ye jeudi kelen nin denw de ye n bɛ ka kuma o kan 22 septembre 1960 c'est pas facile abada nka yecogo bɛ ye nin mɔgɔ dɔw la mm-hmm. ah e bɛna fɔ a b'a yɛrɛ ɲininka ale ka ko ninnu tɛ gansan ye sabu faamutigiw don mm-hmm. hali an ka kiiritigɛlaw bɛ bɔ olu de la ka caya kosɛbɛ vierge ascendant balance mm-hmm. voilà organisation euh, et justice. Mm-hmm. Voilà. Donc, olu fila mm-hmm. n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ la mm-hmm. a ah, n'i ye jugeya kalan kɛ i b'a ɲɛ sɔrɔ dɛ nka attention ayiwa u b'a ɲini f'u ka taa kun min na aa olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ dɛ kosɛbɛ sari n'i ye ko ninnu faamu i bɛ kun i yɛrɛ ye quoi siga tɛ nin na dɛ n'o tɛ dɔw b'a ɲini f'olu ka taa kunkolo la kosɛbɛ labanko ɲuman t'a caman na dɛ ayi ɔ labanko ɲuman labanko jugu ayiwa daminɛ ko ɲuman daminɛ ko jugu kosɛbɛ nin ko ninnu bɛ o cogo de la par exemple n'a tun y'a sɔrɔ ko en face kelen de opposé mais i b'a sɔrɔ an bɛ lafiya dɔɔnin kosɛbɛ est ce que i y'a faamu a bɛ faamu parce que opposition bɛ bɛɛ la o siga t'o la eh, par exemple ni eh, mɔgɔ minnu bangena mhm. ntɛnɛdonyaw fɛ mhm. an bɛ donna sikili min kɔnɔ sisan mhm. i hakili la k'olu bɛ lafiya de abada a ma nɔgɔ u bolo a ma nɔgɔ u bolo dɛ abada an bɛ donna sikili min kɔnɔ n'o ye saturne sikili ye eh, n'u y'i fɛrɛmɛ kaso la problème dɔ la u bɛ ɲinɛ i kɔ kosɛbɛ siga t'o la n'i ye hali jolinin dɔ sɔrɔ i sen na i b'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ y'i janfa sabu a dɔw bɛ to yen de tant que ni sikili de ma ban joli nin tɛ furakɛ a bɛn bon o problème bɛ adamadenya kɔnɔ mais nin ko ninnu fɔ man di mɔgɔw k'a faamu abada don min don na n'i banana dɔw ye baara sɔrɔ hali ni saya ma kɛ dɔgɔtɔrɔ t'a ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ jour opposé mhm. planète compliquée mhm. abada parce que planète min bɛ e yɛrɛ la mhm. o effet bɛ e yɛrɛ la kosɛbɛ i nana don min kɔnɔ o effet bɛ e ta in e ta in de b'o ta sama donc min bɛ ka tile manipuler o don mm-hmm. o de bɛ nɔrɔ jigi ninnu tɔ bɛɛ kan donc n'i nana don i ka opposé fila cɛma mm-hmm. toujours opposé mm-hmm. quand même i bɛ san min kɔnɔ opposé donc i ye problème fitinin sɔrɔ a don dɔrɔn e bɛ tɔɔrɔ de kosɛbɛ siga tɛ nin na fiyewu hali n'i ye juru t'a don suguw la i tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw mana fɔ ko ka ko bɛɛ to ala ma jateminɛ tɛ yen ayiwa bɛɛ dun bɛ ka kule u ye n janfa de ayiwa u y'a kɛ tan ɛ mɔgɔw de ye don da wa ayi o se t'u la e ɲɛ bɛ minnu tɛmɛlen la sa aa karisa kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ a b'i ɲɛ na ko jugu t'a la de jugu b'a la dɛ kosɛbɛ a ɲɛna de o tuma ala ka jate ninnu walayi an kɔni se tɛ denwolo la nka an se bɛ kow daminɛw na dɛ siga t'o la fiyewu n'i b'i ka ko daminɛ a ɲɛɲini kosɛbɛ n'i m'a ɲɛɲini mhm. taamasiyɛn ninnu cogo ka ca kosɛbɛ nka mali mhm. vraiment mali ka jate ninnu y'an sɛgɛn kosɛbɛ sani baro ka wuli mhm. an n'an ka ɲɛfɔliw kɛ k'an ka solutionw fana di fɛɛrɛ min ka ɲi a ko la an bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ kɛ an bɛ segin ka na eh, baro kɔnɔ